Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu ee okwu m kpụ n'ọnụ n'oge a ọ gbasatara Igbo niile mana ndị ntorobịa ka m na-erunyekarị ya ndị ntorobịa anyị gekwanụ ntị o nwere ndị oyibo na-akpọ trust trust ntụkwasị obi ịtụkwasị obi ị ga-agbarịrị mbọ n'elu ụwa unu enekwana ka ụwa kịta dị ụwa kịta akwara agha ebi na o si n'ezinụlọ dị iche ya ma afọ sa mgbe ejibizi ma peer group ma ọsa ma ọsa ọ gara agha mana gị bụ onye ntorobịa igbo gị bụ nwata igbo onye ntorobịa gị bụ okenye igbo ekwana ka ndị gị na ha na-emekọ ihe ka ihe a kpọrọ trust ya inwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ka ọ kọ ụkọ ekwekwana ekwana hmm. ekwana ka ọ kọ ụkọ ihe ntụkwasị obi na-arụ ehika onye ọbụla gị na-emekọ ihe gbaa mbọ fụ na ọ na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ọ na-aka njọ ma ọ bụ na na nwekọ kasị dịrị gị ọ bụrụ na ndị gị na ha emekọ ihe bụ gịwa nọ na receiving end ndị gị na ha na-emekọ ihe gịwa nọ na receiving end ekwena ka ntụkwasị obi kọ ha ụkọ n'ebe ị nọ ekwekwana ekwena ngụ mgbe m kwuru okwu sị na mmadụ enweghị ego abụghị ya kọwara poverty na a sị ka a kọwaa n'oyibo enweghị ego poverty ka njọ ebe ndị gị na ha na-emekọ ihe enweghị ntụkwasị obi n'ebe ị nọ maka ekwurugo m sị ọ bụrụ na ị nweghị ego ọgbọjụ ụdọrụ ndị gị na ha nọ nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ ị nwere ike ịsị ka i biri ebiri mgbe ị nwetara ka ị kwụọ ha ga-ebinye m gị ha enweghị ntụkwasị obi n'ebe shịshị shịshị o nweghị onye ya-enye gị maka ọ bụghị iji enwe ọ bụghị iji iko kunye enwe mmiri bụ isi na ọ nnatakwa iko mgbe ebe ntakwaghị iko ma ndị ya-ata arụ ma ndị ya-achị mbọ ma ndị ya-aghacha nghacha maka na ọgbọ a nọ ya kịta ọ bụ ihe ha ji eri na ime ya ị bụrụ guy ịghacha nghacha ịghacha nghacha ị bụrụ guy ọ bụ ọkwa ya bụ guy ndị gị na ha emekọ even ndị na-ezu oshi ndị oshi armed robbery gang ọ bụrụ na nke ahụ bụ nke nke ị furu onwe gị ozugbo ozugbo ndị ahụ gị na ha na-ejekọ ya enweghịzi ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ị nwekwara ị nwere nnukwute nsogbu maka unu mara ebe na aba ha na-ezu oshi ụmụ ndị a na-aba ha na-ezu a na-enye ofu onye ya na-ejide o jidesizie agwa ya sị ya wetazi ihe o ji ọ kọbata ma afọzikwa and ịkọbata aha ndị nke gị ahụ o nwere ike ịta isi gị sef o nwere ike ịta isi gị nya ekwena ka ndị gị na ha na-emekọ ihe ka ntụkwasị inwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ka ọ kọọ ha ụkọ ọkachasị ọ bụ na gị nọ na receiving end ekwubugo m ya gị na mmadụ mekọọ ihe gị na mmadụ mekọọ ihe ọkachasị ọ bụ na gị nwa nọ na receiving end ngwa ya nke ọ bụ onye na-anata anata nke ọ bụ onye a na-enye enye ekwena ka onye abịa jụọ gị agwọ e gburu ọ dị mkpirisi onye egbucha ha agwọ ha jee na-egosi mkpirisi onye ọ dị jee na-egosi mkpirisi onye ọ dị ekwena ka ọ bịa jụbazi agụ nwoke aka ezi igwe azị agwa gburu ekwena ka o mee n'ọfụ ọ nya bụ ị build trust ime ka ndị gị na ha na-emekọ ihe nwee ezi ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ihe a na-akọ gị kọgbuo o mee ka ọ ya akọ gị ndị akwa gara nwekwa nwere ihe eme ebere sere nye gị sị gị enyekwana ha ma ọ bụ mgbe o ji mapụtara gị gị wetakwa maka na ama onye nye na ha na-emekọ ihe atụfukwana ntụkwasị obi ndị mmadụ na-enwe ebe ị nọ